Eh, makamaka pa nkhani yonena kuti America ili kale ndi ma base ku ma military bases ku Greenland omwe anapatsidwa kuchokera pamene inathera World War 2 akhala ali nawo ndithu um, ndiye ma arguments awo sakupanga hold water mm. komanso ma arguments onena kuti sitikufuna Russia ikhale neighbor pomwe ali ndi dera la Alaska lomwe lili very close to Russia and dera la Alaskalo anachitaso kukaligula okha ma Americans eh so it doesn't even make sense anyway uh, dzulo kunali meeting yomwe ma foreign ministers a dziko la Denmark ndi a Greenland ananyamuka nkupita ku White House Ah, ma foreign ministers amenewa ulendo wawo originally amayenera kukakumana ndi foreign secretary wa US a Marco Rubio kuti akambirane nkhani imeneyi. Um, koma kunapezeka kuti meeting ija idapangidwa schedule vice president wa America a JD Vance anapezeka kuti anapanga demand kuti afuna akakhale nawo ku meetingiyo. A vice president amenewa chaka chatha anapita ku Greenland Ndipo atapita ku Greenland anayamba ali ku Greenland kuja kumalankhula kumapanga ma video onena kuti Denmark palibe chimene ikupanga ku Greenland kuno. Greenland zinthu zikungowonongeka there is nothing that is happening here Denmark is not giving Greenland is not developing anything on Greenland eeh I think America needs to do something. JD Vance ndi amene anayamba kupanga push kupanga encourage Trump kuti America itenge Greenland ndiye atamva zoti Eee ma foreign ministers akukumana ndi a Marco Rubio anapanga demand kuti akakhale nawo ku meeting kuja which wasn't a good sign kwa ma Europeans eeh anyway ku meeting kuja ndimamvetsera pompano press conference chifukwa atamaliza anakamba press conference ndipo press conference imeneyi eeh ma foreign ministers a Denmark ndi Greenland anena kuti sanagwirizane Ndi zimene America ikufuna ndipo iwo salolera zoti sakuvomereza zoti Greenland iperekedwe mmanja mwa America. Komanso ayipasa America ma options onena kuti popeza mukudandaula za security mutha kutiuza ngati mufuna muonjezere asilikali kaya mufuna mubwerese muzapange install zinthu pa Greenland kaya mufuna mmange china chake pa Greenland you can tell us we will consider you.

is responsible for protecting Greenland chifukwa nato ili ndi agreement yawo yomwe imatchedwa article 5. Article 5 ndiyonena kuti if wina aliyense kupanga attack membala wa nato wapanga attack nato yonse. Eee mwina ena simumadziwa chimene anthu amaopera nato. Russia ikamati ikuopa nato ikuopa nato amaopera chani? Amaopa kuti achina Ukraine aja akalowa mu nato akhala protected by article 5. meaning kuti attack kungoipanga attack Ukraine ndekuti wapanga attack nato yonse all nato members ayenera apite akapange akati akathandize zawo eti so Greenland is um, is protected by this article chifukwa Greenland ili mu nato eti so the argument yonena kuti ayi ayi siili safe ya ikhala safe pokhapokha ikhale m'manja mwathu america a trump argument iyi ikuoneka yodzikonda ikuoneka argument ina yake ya u bully bully choncho eti because inuyo muli mu nato mo and anzanu akupasani offer kunena ah, chabwino ngati mufuna muonjezere asilikali onjezerani ponii ngati mufuna mutani onjeze komano zoti mutenge derali ayi and to make matters worse a Donald Trump sanafunse anthu aku Greenland mwina anthu aku Greenland akanakhala kuti anthu aku Greenland po akufuna atasanduka ma Americans akufuna akhale m'manja mwa America mwina mutha kuona kuti pali argument koma anthu aku Greenland sakufuna kukhala kwa ma Americans And Donald Trump wafunsidwa kuti mwamva zimene anthu a Greenland alankhula? Anthu a Greenland akuti iwo between America ndi Denmark they choose Denmark because they have historical ties with Denmark over 500 years. Donald Trump wanena kuti I don't know walankhula zimenezo ndani sindikumudziwa. Eh, and that is their problem. I don't care. not good at all not good at all eyetu eh, so padakali pano meeting iyi ya ku white house yatha sanamvaneko um, the, the secretaries the, the foreign secretaries ma foreign secretary ndi chimodzimodzi ma ministers ma ministers aja maiko ena amatchedwa ma secretaries eti eh, minister of defense ku malawi ku america ndi secretary of defense okay minister of foreign affairs ku america ndi secretary of foreign affairs eh? yeah so ndikamati ma secretary i hope muzimvetsa eh, it means ma ministers yeah so ma ministers aku aku a foreign affairs aku greenland ndi a denmark yo alankhula pa press conference kuti sanamvane ndi america yeah uh, iwo they were hoping kuti apanga convince marco rubio kuti Marco Rubio can be reasonable eti eh, komano kubwera kwa, Trump, kwa J.D. Vance yemwe ndi vice president wa Trump ku meeting ko it seems kuti zinasokoneza zinthu eh, ya kulankhula kwake kunali kwa demand eh, ndi Trump wapanga react ponena kuti they cannot trust Denmark to protect eh, Greenland eh, ngati kuti sakufunanso kumva china chilichonse yeah so we will see going forward kuti zikhala bwanji Komano akuti akhazikisa committee yoti ipitilize kukambilana nkhaniyi and ikumananso in 3 weeks time. Another important thing, congress ku America inamuitana Marco Rubio minister uja kuti akalankhuleko akayankhe mafunso ku congress ndipo anamfunsa za ku Venezuela kuti ku Venezuela mumatinamiza mumatiuza zakuti zakuti zakuti zakuti lero mwapanga invade Venezuela mwatenga president ndipo mukumanena kuti you are in charge of Venezuela when did we start taking over other peoples countries? Ndiye za Greenland mutiuze mukuti chani? Marco Rubio wanena kuti offer ya Trump chifukwa Trump sakulankhula kuti Greenland yo mufuna chani? Mufuna muitenge bwanji? Eti? So Marco Rubio walankhula ku Congress kunena kuti the idea ndiyoti agule America igule Greenland ku Denmark ipereke ndalama itenge Greenland. Akuti that's the idea. Eti koma Trump has never mentioned that nakuuzani kale kuti mu history president Truman anapelekapo offer ya 100 million nthawi imeneyo ma 1946 eti komano Trump sanapeleke sanatchule figure ina iliyose kuti akupeleka offer ina iliyose akungokamba zoti we need Greenland we need Greenland zikakanika titenga force you understand yeah so I don't know if we can trust Marco Rubio chifukwa Marco Rubio is cannot control Trump Trump nobody can tame Trump